moni nonse ndabweranso ine bambo ali lero mutu wa phunziro lathu ndi mkango ndi chimbalangondo vesi lathu loloweza ndi masalimo 23 vesi 1 mpaka na 2 yehova ndiye m'busa wanga sindizasowa andigonesa ku busa la msipu lero tiphunzira kuti sindingathe kuzipulumusa ndekha yesu amandipulumusa atafunsidwa kuti alembe nkhani yokhuza nkhosa jemi adakumbukira nkhani yomwe amayi ake adamuwerengera kuchokera m'baibulo izi ndi zomwe adakumbukira davide ankayang'anira gulu la nkhosa zomwe zidali zikudya pafupi nyama za ubweyazi zidali abwenzi ake ndipo iye adali m'busa wawo dzuwa likatentha iye ankazitsogolera nkhosazi kumadzi odikha kuti zikamwe iye ankazitsogoleranso kupita komwe kuli msipu wobiriwira nthawi zambiri amakhala ali yekhayekha koma davide samachita mantha kapena kukhumudwa iye amadziwa kuti mulungu adali ali naye monga davide amasamalira bwino nkhosa zake mulungu m'busa wake anali kumusamalira mwapaderadera ndiyenera kukhala tcheru
davide adazikumbusa pamene ankafuna kugona mwana wankhosa akhoza kuchoka pa gulu la zinzake ndi kusochera muthengo ine ntagona kuti akhalebe m'maso nthawi zambiri ankakhala pamwala ndipo ankayimba mwaluso zeze wake amene ankayenda naye kenaka adayimba ndi mawu anthetemya yehova ndiye m'busa wanga sindizasowa tsiku lina davide adaona cham'mbalimbali kuti china chake chinkayendayenda adaponya zeze wake pansi natenga gulayo wake nthawi zonse ankanyamuliratu miyala yozungulira bwino komanso yosalala bwino kukonzekera kuteteza nkhosa zake ku choopsa mkango udali ukuyenda chonyata m'nkhalango m'mphepete mwa madzi pamene mkango waukulu udali wokonzeka kudumphira pa nkhosa davide adauvunga mwalawo Phew! mwalawo udayenda ndi kummenya mkangowo kenako davide adalimbana ndi mkango kufikira pomwe adatsimikiza kuti sungapwetekenso nkhosazo mwamsanga davide adasiya gulaye wake nayenda pakati pa nkhosa uku akuziwerenga mosamala zonse zidakwanira ndipo panalibe imene idavulala yehova adamuthandiza kuteteza nkhosazo mosakhalitsa davide adakhalanso pamwala paja uku akuyimba zeze wake nthawi ina ankayimba kuti Ngakhale ndiyenda m'chigwa cha mthunzi wa imfa, sindidzaopa choyipa, pakuti inu muli ndi ine.
tsiku lina davide adaganiza zokadyetsa nkhosa zake ku phiri ku phiriko kudali kuli msipu watsopano zoopsanso nazo zidalinso m'mapiri momwemo zimbalangondo zinkakhala m'mapanga m'mapiri ndipo nthawi zambiri zinkangoyendayenda kufunafuna chakudya davide ankayang'anitsitsa ana ankhosa mwadzidzidzi adaona china chake chikusuntha muuzu wautali wapafupi nthawi yomweyo adakhala tcheru chilombo chachikulu cha brown chidasunthira muuzu wapafupi ndi ana ankhosa mwadzidzidzi chidathamangira ku nkhosazo mofulumira davide adayika mwala wake mu gulaye nazunguliza kenako adayivunga mwalawo udakamenya chimbalangondo mwamphamvu mpaka chidagwa pansi ndipo sichinadzukenso apanso mulungu adathandiza davide kupulumutsa nkhosa zake madzulo amenewo pomwe davide amatsogolera nkhosazo kupita nazo ku nyumba mwinatu ankayimba kuti inde ukoma wanu ndi zifundo zanu zidzanditsata masiku onse a moyo wanga ndipo ndidzakhala m'nyumba ya yehova masiku onse monga ngati nkhosa ifenso tikufunikira wina kuti azitiyang'anira tikufunikiratu ife yesu m'busa wabwino sitingathe kudzipulumutsa tokha koma yesu angathe ndi yesu yekha amene amatipulumutsa